kuti anthuwa ndi amene anapha mzimayi dr wakuti wakuti bwanji nkhani mpaka na lero palibe court case palibe zambiri zikuchitika mu dziko muno kutereko talimphekesera ndipo ambiri akunena kuti polisi yathu ya malawi tsopano yalowa bolonje malingana kutengera za imfa ya victoria bobe dr uja anaphedwa dr wachipatala cha queen's central hospital uja anaphedwa kunyumba kwake polisi inationesa anthu kuti ndomwe anachita chiwembu chimenechi koma kutengera nthawi imeneja mpaka nakufikira tsiku la lero palibe yemwe watenge- watengedwa ku khoti kapena kuti kodi mlandu umene uja tsopano uli pati ndipo kutereko anthu ambiri akunena kuti polisi pamene paja inatichita njomba linali boza la mkukuniza koma kufikira penepa kuti tiziti kodi polisi yathu yatsopano ya malawi chimene kwenikweni chikuchitika nchani kuti alowa bodza ikugwira ntchito mu- kunamiza nzika za malawi ndi mabodza kutereko mkulu ameneyo ben chiza mkandawira mkandawire akufotokoza zimenezi komanso masiku apitawa kumbukirani kuti mwenye wa crossroads naye anatengedwa zikumveka kuti anatengedwa ndi amwenye anzake kutengera kuti anasungitsidwa ndalama za sattar yemwe akuzengedwa mlandu koma polisi nayo ikufotokoza mosamveka bwinobwino polisi sikukamba zomveka bwinobwino izinso ndi zomwenso zikufotokozedwa ndi mkulu ameneyo chiza ben mkandawire kodi tikhulupirire polisi yathuyi kuti imanena zoona kapena ndi mabodza okhaokha nkhani pomwepa timvere limodzi nkhani imeneyi satana satana amalawi
ndangobwera kuti ndifunse nawo mumayikumbukira nkhani tinakambirana kumbuyoku ya polisi yonena kuti anapita ku chigumula kukapanga paredi mbava zimene zinapha mzimayi uja mukudziwa zoti nkhani imeneja inafa basi sinapite ku khoti apolisi ananamiza dziko mudziwa zoti maiko a anthu otsogola panopa bwezi inspector general wa polisi akupanga explain himself before parliament kuti kodi nkhani inayenda bwanji munapanga parade anthu akunena kuti anthuwa ndi amene anapha mzimayi dr wakuti wakuti bwanji nkhani mpaka na lero palibe court case palibe prosecu- uh, uh, trial date makumbukira nanena pompano kuti akunamiza anthu awa i saw it kuti ndizabodza and panopa ndingobwera ndili busy kwambiri but ndimangofuna ndingokuwuzani kuti mwayikumbukira nkhani imeneyo nkhani ija inali apolisi anapanga stage inali sewero and apolisi aku blantyre the blantyre police officers the commissioner wa polisi wa ku blantyre panopa amafunika achoke pa mpando because ananamiza anthu you understand nde ndangobwera kuti ndikukumbutsani because nthawi zambiri timakamba nkhani pano anthu amaona ngati kuti timanama olo amaona ngati kuti tilibe umboni umboni umene mukufuna ndiotani tinakuwuzani kale kuti mmene ikuonekera iyi ndi nkhani yabodza iyi apolisi akunama anakatenga mbava zoti zili kale mprison ndikukazibweretsa pamene paja So you see, when we talk about these things, timafuna kuti amalawi muzitseguka m'maso mudzizindikira kuti apolisiso ndi gulu limodzi limene limagwiritsidwa ntchito ndi anthu amphamvu anthu amphamvu ndikute- ndikutanthauza anthu amene ali ndi ndalama amene amaphana okhaokha koma samafuna kupita kundende because wina wake anapita kunyumba kwa mayi amene uja kukafuna china mayi uja anakuwa nkuyamba kuyimbira apolisi apolisiwo malo moti abwere adzamuthandize anabweretsa mbava kumupha mzimayi uja because it means kuti apolisi amadziwa chimene chikuchitika ku nyumba imeneja that is why sakufuna kuti amange munthu because zipanga implicate wina wake wa polisi wamkulu and wa polisi wamkulu uja apanga implicate wina wake wandale wamkulu ndi mmene zinthu zimakhalira mwaimva eti nde from what we said at that time to now mwazindikirano kuti zimene timakamba pa page pano ndi zoona palibe zabodza anapititsa mbava kumene kuja kuti zikanene kuti izozo ndi zimene zinapha mayi aja koma palibe court case palibe pa- palibe trial date palibe milandu ija yonse ija ayikhalira tamvana so up until next time when the, the, the, akazabweranso apolisi kuti ayi tikupita ku khoti muzangodziwa zoti ndi zabodza palibe munthu amene a- a- azengedwe mulandu pa kufa kwa mayi aja zomvetsa chisoni kwambiri
Ah, kudasowa paja ati ah, timati ndani sameer sacranie Sameer Sacranie. amene adabedwa ndi anthu Yes. dzuwa likuswa mtengo Ehe. mpaka nalero apolisi sakufotokoza kuti kafukufuku ali pati ali pati yes zomwe zopatsa mafunso ochuluka Ah, komanso kupereka manong'onong'o ambiri yes chomwe amalawi adauzidwa kunali ponena kuti galimoto yapezeka ku area 6 ya mtundu wa toyota fortuner yes koma sana- sanauzidwe kunena kuti galimotoyo inali ya ndani yandani anakabwereka ndi ndani itapezeka Kodi chinachitika ndi tapezeka, chani chachitika ndi chani mwini wa galimoto ngati inali yobwerekedwa amene mphekesera zimanenedwa amanena kuti anabwereka ndi ndani ndipo ah, anatenga kwa masiku angati galimoto Yes, yes, kodi mwini wakeyo anthu amene adabwereka galimoto akuwadziwa zonsezo sitidauzidwe kungokhala zi galimoto yapezeka ndi kodi galimoto pano ili m'manja mwa Mwa ndani? ndani adampasa mwini wake kapena ili m'manja mwa polisi mwa apolisi tinayenera tiuzidwe zimenezo mukuona zinthu zokha zokha zomwe zikutani pali mafunso ambiri kodi chitike nthawi imene ija akubanja akutipo chani alipo Alichete. amene auza kunena kuti mwina tilowere kutilowerewo fa polisi yathu ndi yakutha ntchito Sure. sikuti mayankho awawa ilibe ili nawo koma chikuchitika kuti apolisiwa akhale chete Ndi chani? Pankhani imeneyi ndi chani chifukwa adalengeza iyayi tithandizireni iyayi pali nambala iyi sakubwera ndi kena kalikonse konena kuli chete kuli chete chifukwa amalawi amayenera kuuzidwa kunena kuti kodi pano akubanja ndi apolisi akukamba motani mm. pano kafukufuku ali motani kodi nkhapoto ya galimoto ija ndi andani chidachitika ndi chani galimoto mm. tikuisunga tikupanga mm. motere motere mm -hmm. sangafotokoze china chilichonse komabe kungobwera ndikuwapatsa anthu update update yeah, sure.
chimodzimodzi nkhani yomwe adamanga anthu omwe amanena kuti akuwaganizira kuti adapha victoria bobe sitikudziwa pano lero kuti kukhoti apitanso liti Oh. sindikudziwa kuti ku high court akayamba kuyankha milandu Mesa anthu akuti ali kujeni amati ku alimandi kaya ku alimandi. eya komano a- kukhoti apita liti chifukwa chakuti akubanja akufuna kudziwa Yes. kunena kuti akakhale ndi mayankho tonsefe sitikudziwa adangowapanga paledi anthu aja koma kumakhala mafunso ena boma lomwe limafunsa pamene timadziwa kuti pachitika chakuti chakuti kodi anthu amenewawa apita ku khoti liti mm. mupita nawo liti ku khoti mm -hmm. anthu afuna adziwe kuti deti timamvatu mulandu wakuti wakuti ah, ulowe mkhoti nthawi yakuti yakuti wa anthu akuti wa steve ulowa tsiku lakuti mkhoti yeah, musaineni a steve mulandu wakuti wakuti muli banga chako kuti mulandu wa anthu omwe akuwaganizira kuti adapha victoria bobe ku chigumula ulowa mukhothi liti komanso anthu ena amapempha kunena kuti mm. kodi nkhani ya uh, witika mm. oh, singafufuzidwenso kawiri chabwino eh, singafufuzidwenso kawiri ngati tifuna tizifufuzanso ngozi ya ku chikangawa eh, kodi eh, nkhani eh, nkhani zake zili mafunso ochuluka yes. kodi ya alan witika singafufuzidwenso kawiri mm. so pali nkhani zambiri koma nkhani imeneyi ya ku lilongwe mwenye anthu akufuna update yomveka mm. anthu akufuna kudziwa chenicheni nkhani sono mm. nkhatu kungozizira mwa mtundu wotero muyitenthetsa tenthetsa tenthetsa kenako basi chete ngati mmene idasowera ya galo ku State House sindidziwa kodi galu adapezeka adapezeka nkhani ya galu mukufufuzabe kuti galu ali kuti agaluwo ali kuti

Mm. koma ayi tili mdziko la democracy mm. tili ndi lamulo la access to information mm. muyenera kumakamba zinthu zomwe amalawi akufuna zomwe akufuna sure. kudziwa sure. Eh, sure. ndithu amva ndithu amva ndithu nakuonani munali ndi anduna mmene amayendera Bwaila hospital dada kuti sivu kuzataniso kuliro kapena sindino eti yeah, yeah.
yeah, we kujatu adapita mwa mwa- mwachibisila Oh. Yeah, Kukhala ngati Davida- wazembera choncho Eh, adapita ku ndithu sad- sa- sadapite pa galimoto yawo Eh, mwina mmene anthu amadziwira Chabwino. adakovala ngati kokakhala ngati mmene taiya amakhalira peni ngati wina muno bwino aliyense. anduna anakayendera Azaumoyo. Bwaila Eh, chipatala hospital. cha Bwaila Chabwino.
Ah, ndi director amene amati wa, wa zaumoyo ndi ah, zaukhondo Chabwino. Ah, kumeneko Eh. ati iwo anapeza anapeza zotani kumeneko.
kumeneko akuti anaona kuti ndalama zikusinthana manja komanso anthu ogwira ntchito ku chipatala akukalipira mapeshenti komanso chinthu china ndichokuti anthu amafunsidwa nkhani yokhudza matenda Chabwino. awo pagulu Ah, ndi zomwe ana- ana- anaona Ah, umayenera kulowa mu chipinda ndikufunsa adokotala Afunse akufunsa kuti ali mudwala sandufu nji? wajesisu kamadwala Mudwala nji? ena nde akuti amatha kuwayitana anthu pa mwina anthu 7 kuwayitana kumafunsa ukudwala chani kumalemba iwe kutani akuti zimenezo zumatani Atafika pa gate, ta- tambirani pa gate, Steve, akuti adaona chani pa gate. yayi atafika pa gate anapeza kuti pali magadi ena amene akupanga demand ah, ndalama kwa mapeshenti 10000 kamufuna kuona munthu kapena kufuna kutani kuthandizidwa atanonso maclinician ena akulandira ndalama ah, zokhudza ah, nkhani imene ya ya Kuti alandire chithandizo. alandire chithandizo Ah, inali ndondomeko yabwino kwambiri komanso nkhani ina yoti mwina anapeza kuti maclinician amamaliza kulemba matenda munthu asana Asanafotokoze nkomwe. asanamalize kuyankhula zina ndi izo zomwe anaona ndi maso awo adapita kwinanso amati ku Area ku, ku chipatala chapafupi nthawi ina yake mm -hmm. yes komanso pakatipa atola nkhani angapo anagwirizana mm -hmm. kupanga nkhani yokhudza mmene zinthu zilili mchipatala ndi nkhani yabwino kwambiri mm -hmm. ngati nduna ndimakumbuka nthawi imene a Mumba ankapanga ngati zimene anthu ankanena mm -hmm. koma zimakhala zinthu zabwino kwambiri mm -hmm. ali ku trade kuja yes, yes. kuleba kuti kuti koma zimakhala zinthu zabwino poti nduna imakhala ikukadzionera Kudziwa kuti chikuchitika kwenikweni ndi chani. so apapa zinthu zidzavumbulutsa zinthu zitatu Chabwino. mbali zonse Chabwino. mbali ya ogwira ntchito chipatala mbali ya boma ndi ife uh, eni ake Yes. chifukwa mukaona iwo akuti atafika analembetsa dzina lokuti i think Mercy Banda wa zaka 36 Yeah, amati Mercy Anapatsidwa Banda, nambala yes. ngati patient wa nambala 200 Chabwino. pa tsiku alimene Limenelo. ndipo anadikira for 3 hours anafika m'mawa koma Yeah, analandira yeah. chithandizo Ndiye kuti masana vuto loyamba pa nkhani imeneyoyo ngati analand- analandiridwa patient ngati patient wa nambala 200 komanso anakhala 3 hours ndi vuto la boma si vuto la chipatala okay one chipatala cha Bwailacho chimene mwakhala mu tinganena kuti zipatala zing'ono zing'ono ma health Ma- center. ma feeder hospitals mu Yes. chingerezi Then boma likuyenera kuyang'ana kuti chomwe chikupangisa anthu uh, over 200 ndi chiwerengero chambiri Kuti azipita- kubwera pa tsiku limodzi Yes. komanso munthu kudikirira 3 hours pamene malamulo a world health organization who amanena kuti munthu ayenera kudikira 30 minutes ku chipatala Oh. kuti athandizidwe koma Okay. ngati apitirira 3 hours ndekuti vuto ndi kubomako Oh. chifukwa chani anthu akubwera uku ndekuti zipatala zina zamwene ambe zing'ono zing'ono ziliko mm -hmm. ngati ziliko mm. ndekuti chithandizo chiliko kumeneko kapena kumapanga refer komwe ndi why anthu akuthamangira kwambiri ku Bwaila yes. ndi chani ndi funso yes, lomwe yes, boma likuyeneranso kutani kudzifunsa n'chosangalatsa kuti adapezeka kuti ali pa nambala 200 atenga 3 hours yankho limenelolo andunawo alitenge ndikunena kuona kuti kodi malamulo a WHO amati chani vuto limeneli si la Bwaila ogwira ntchito ku Bwaila ndi vuto la boma mhm. lomwe likupangitsa kuti kumenekoko kukhale anthu ochuluka choncho anthu ochuluka choncho mhm. ah, komanso ngati akutenga 3 hours mm. ndekuti ogwira ntchito mhm. ndi ochepa oh. osakhala kuti akunyalanyaza ah, ah. ngati akutenga 3 hours ali pamzere kuchuluka anthu ndekutinso anthu ogwira ntchito ndi ochepa ndekuti limenelolonso ndofuna kuti boma lione akakhalenso pansi kumeneko ya aone kuti kodi tichepetsa bwanji kufika pa 30 minutes chabwino mumvetsetse eh mmene ndi vuto la bomalo kumeneko ngati anthu akuthandizidwa mochedwa inde anthu ena amatha kumakhala onyinyirika that's why pakubwerano vuto lonena kuti mhm. ma clinician mm. akumamaliza kulemba odwala sanamalize matenda ndikuti mwina ntchito yawo akugwira chifukwa chomwe chimachitika ndinapitapo chipatala china chake mm. mudalowa dokotala amene amafunsa munthu ndikumatenga naye nthawi anthu panja amanyinyirika kumanyinyirikanso panjapa Eya. pali chilaini Eh, ah, akuchedwa ameneyo Eh. ndiye mupeze kuti inuyo clinician uja Eh. et ah, waona mzere wambirimbiri aliyense afuna kuthandizidwa ndi akalowa That's why kukhala kuti ali fast kuti walemba amalize nambala ija alipo mwina anthu awiri chipatala chonse akulemba matenda akutani zimene zijazi ndekuti ndi vutonso la chani la boma so nkhani yolandiza ma 10000 mhm. anthu nawo adakayitana apolisi amangati amafufuza kaye amafufuza kaye koma auza acb okay fine kandi limenelo likuyima eh, si onse amene kuchipatala kuja kulandira ndalama mhm. ndi anthu ochepa mm. komanso kukuyenera kuti kuyikidwe masistimu mhm. omadziwa kuti uyu ndi wachipatala kapena ayi chifukwa chokuti mzipatalamu mwalowerera ma agent agent kuchipatala yes aliko ma agent samagwira ntchito kuchipatala komanso mutati muona ngati Queens kuja madokotala sadziwana manesi sadziwana yes eh chifukwa cha department kuchuluka wina aliyense akudzangolowa kukhala ngati dotolo akudzovala ngati dokotala kunamizani bola waika kajaka inu mumkhulupirira Bwana ndi- bwana ndikuthandizani msanga kagadi uja wapanga zimene zijazi akusunga kuseri ndalama ja clinician uja dokotala sampatsi koma angotenga munthu uja kumpititsa kutsogolo Ah, uyu ndi m'bale wa adokotala so pakuyenera kukhala ndi ndondomeko zabwino zoti Yabwino. bomalo liyike kuti zinthu zotere Kandi satani ma ID, zisachitike.
So, kandi amene chani? anaona ah, ma- chifukwa tipemphano amene mudaona anthu akonda ma 10000 amene ACB. lamulo likitani ligwire ntchito komanso zomwe ndakambazi kunena kuti zilaso chiyo chiyang'ane ndi zipangizo chitsanzo chaku Queens Yes. ku x-ray from monday kandi nthawi yonse ya sunday kumakhala kodzadza kodi mm. kuli ma x-ray angati nkhani ndi imeneyo koma ndi chipatala chikulu choti anthu amatumizidwa kuti akutumizidwa kuti akutumizidwa kuti so mavuto enawa mm. akamachita expose-iwa si aku chipatalako ndokhuza boma mm -hmm. lonena kuti likayang'ane bwino chabwino pa nkhani imeneyi tikapitano kumbali yogwira ntchitoyo mm. ndi zoonadi si onse amene ali oyipa Chabwino. kuli ena akugwira ntchito yawo bwino Kwa basi. ananenanso kumeneko koma kuli ena amene Ena. akuipitsa anthu oipitsawo amenewowo akuyenera kuti adziwike abwere pa mbalambanda ngati amalandira ndalama amangidwe kuli anthu ena ati amalankhula kuwalankhula mapeshenti pa zifukwa zawo zosadziwika bwino, Zosadziwika bwino. kuwakalipira, kwa chauta zimenezo ndi ntchito yolakwika kwa munthu amene ali wachipatala Chabwino. tikudziwa kuti ali ndi mavuto mwina mbanja Yes. Yes, Akunyumba.
zachitika Eh. zimachitika ndine munthu Sure. Eti. mwina amene amabwera mwina chani komanso chikupangitsa kuti anthuwa sitingasekerere nkhani yakatangale Ah, kuti adzikhala kufuna kuti ndalama zitani mwina mali- kasalale kake mwina malipiro awo ngochepa komanso chinthu china takamba kuti staff ikuyenera kutani kuonjezeredwa chinthu chinanso chomwe ah, chimavuta abale ndife Ah, ti- ti- ti- timalira bwa. ineyo ndikufuna ndithandizidwe mwasanga ndizithamangira ku business yanga ndimayambitsa kutenga ndalama Kupereka. kapena kumunyengerera munthu ndikuti ayi tayambani ine kaye mwamvetsetsa pageti paja ndafika ase Namba yanga Ndafika 200 one, ndichakuti. Mm. ndafika nthawi yakuti half seven amaliza kuona odwala ndifuna ndilowe nditenga 2000 kumpatsa gadi atate ndikangolowa kumene alipanga kaye ndalama chifukwa anthu ambiri katangale mumamuchiwa fonse mudapangepo mulibe momu katangale jaha mwamvesa koma mukupanga ndi Koma mukakhala katangale kuti mwapeza mwakuba muba Eh.
zona ndi anthu ochepa omwe amakana ndi zimene zija ndi mtima kuti wonse. ineyo basi ndikhale pa So line ifeyo anthu ife timanso ndi amene timayambitsa mzipatalamo mwamvesese Kufuna kuthandizidwa mwa msanga. munthu wina wabwera 5 koloko ife tabwera 9 koloko mufuna mukakhale oyambirira mufuna akhale oyambirira tutenga ndalama kumpatsa clinician tutenga ndalama kumpatsa nesi tutenga Clinician sakana. ward attendant mwamvesesa later on anthu aja kuoneka ngati ndi anthu oyipa of course ena aliko amene akupanga zolakwikazo koma ndi ochepa nde nkufunika kuti boma liike system yonena kuti anthu amene agwidwe achoke poti akuononga mbiri ya madokotala Yayi madokotala yamakulisha. ochuluka.
nkhani ya mankhwala kubedwa kwa mankhwala kukuyenera kuti zinthu zizilowe digital kuchipatala okay. kuja okay. akamatenga mankhwala samakhala mbuku mukapita ma private ena ake mm -hmm. masiku ano amalowetsa yes. mu system yes. mankhwala kuti achoka ndekuti zimaoneka kuti lerolo kwachoka mankhwala mwakuti auditing yake simatani simavuta komanso nthawi inake kunali ndondomeko yomwe inazayamba mm. mankhwala aboma ankadinda MG Oh. Yes. Pano kuli yeye. Ndipo munthu abe mankhwala.
Amachita kuoneka kuti aboma. Aboma.
Kodi bwana Mutharika eh. simungalamule kunena kuti mankhwala aliwonse amene ma suppliers akubweresa aziwauza opanga mankhwalawo azidindidwa ku Malawi adinde ndi MG eh ngati panado MG mm. kaya ndi amoxil pazikhala chidindo cha MG, MG. ngati a, munthu waba kagulisa pharmacy ichita kuoneka kuti uyu imene system mwenga eh.
iyi mbali ya reforms Eh, chomwe yes. angatani- angathandize zinthu ngati izizo ngati Yes, zimenezo. yes. ndipo mbali ina nkhani yoona mbali yonse zipatala ndi zambiri kodi ma health center mupangidwa support ntchito ikuyenda mmenemo equipment ndi yabwino Ndi abwinobwino. zipatala mwanthu akwanda ndamazoyenda komanso kugwira ntchito Akwa- a- a- ndi okwanira pa motivation pamenepo zimenezozo ifenso anthu ife Ah, ndi m'bale wanga Ndikhoza kungopita. timapita ku chipatala teni koloko anzathu abwera folo koloko osayang'anira anzathu abwera folo koma tulusa ndalama kufuna kumpasa wina wake ndi zolakwika ndi anthu amene akuchita izizi akuyenera kuti tonse titengepo gawo titengepo gawo oh yes zilekeke zilekeke a Steve afika kumene kuja akhale pa nzere mmene apezera anzake bwino bwino asatenge ndalama Ndikupereka ndikupereka kwa munthu. komanso inuyo amene mukuona anthu ayika nambala masiku ano ngati mukuona wachipatala kuchita za chinyengo kuchita kuchita- imbani nambala. imbani nambala itiyo imeneyo koma ntchitoyi ndiyothandizana chabwino tinganene kuti anthu akupanga onse akubwera akupanga sura koma No. mbali ina ukaona nkhaniyi ndi vuto la boma chabwino ngati Mbali ina- kuchuluka anthu Eh. ndikuti ma health center achuluka anthu Aone kumeneko. Mtani. komanso ngati anthu athandizidwa mochedwa mm. kusiyana ndi lamulo lomwe boma la malawi linasainira who kuti mm. munthu atenge 30 minutes tionenso pamenepo ndikuti staff ndi yochepa chikupangisanso anthu okuti azithamanga kulemba mm. sanamaliza amaona anthu achuluka apanga bwanji tionepo pamenepo ngati dziko ngati anthu kukhala group consultation akhoza kukhala kuti pakulakwika ndi achipatalawo mm-hmm. mwina polingalira kuti anthu ndochuluka kapena staff ndi yochepa mm-hmm. kapena wangokhala ulesi chabe komano kufunsa anthu pagulu

chabwino ah, udali msonkhano wa atolankhani wikendi yapitayi chifukwa chimene sindimafuna kunena nkhani imeneyo eh. ena amati mmakonda kukamba nkhani za uh, uh, chipani pamene paja ndatiya koma tsono ndi nkhani zimene akambirana anthu chipani eh, cha mcp chipani ndi chomwe chimapanga eh, boma chabwino kuchipani ngati kuli solakwika eh. bomanso limakhala lokhota chabwino mwamvesese mwina msamvesese mwina muyambire pamene mtsogoleri kunoko sitinavotepo president oyima payekha sizingatheka timavotera president wa Wochokera ku chipani. Eh. chipani ndi chomwe chimamuyika mtsogoleri Chabwino. Kodi chipani chimakhala ndi masapota Chabwino. nde chipani ngati chili ndi ma decisions olakwika Eh. chifukwa manifesto ya chipani ndi yomwe imakayendetsa boma ndi zina zomwe zimayikidwa m'bajeti muja mwamvesese Chabwino. ndeno chipani chija ndi gulu la anthu lomwe limaganiza mosiyanasiyana ndipo kulibeko ubale kundale Ah, ah. nde ngati akupanga zinthu zolakwika Amayenera zimafikanso kuboma lomwe Kumbi- bomalo limayendetsedwa ndi misonkho ya malawi Chabwino. nchifake timakonda kukamba za chipani pano mwina ndikufotokozereni mwina simmadziwa Chabwino, chabwino. anthu amenewawo akalowa mbomamo chipanicho amakagwisa ntchito ndalama za za inu ndi ife nde ngati kuchipaniko akakhala Ku- ku- eni chipani chili pamwamba pa boma chabwino kawirikawiri ende Eh.
kuchipani chomwe chimachitika habi ndionena kuti fundo ikatuluka kuti iyi ndiyotere ima- imakawonedwa kuchipani imeneyi itithandiza sitionongera mavoti Aha. so maona- nkhani imakhala ya mavoti maona nkhani ija tsopano ndiye ku chipani cha mcp pali anthu ena kumeneko amene akunena kuti ya Akafuna kuti mtsogoleri mtsogoleri. wa chipani cha mcp Ala cha- a Lazarus Chakwera. a lazarus chakwera Akuti achoke. atule udindo wawo ngati mtsogoleri ku chipani chimenecho akuti chipani ah, anakuma ana mbuyomu zaka za mbuyomu 2021 gulu limeneli la mcp revolution for change of leadership Chabwino. lidayamba lakumanapo ndi achakwera kuwachenjeza kunena kuti a kapangidwe kanu ka ulamuliro wanu mmene zikuyendera zinthu kukuoneka kuti ah, ndi mkatikati mwa chipani sizikugwirizana tikagwa chinthuchi Chabwino. koma akuti akuti achakwerawo sadamvere langizo limenelo oo ndi chifukwa chake amalawi ati amalawi sanavotere mcp kunja anavotera chakwera kuti atuluke Wano- anavotera chakwera mese ndi mtsogoleri wa chipani Eh, chonse, ndaka- anatuluka. zimuona. Anatuluka. ndakuti iwo ati anazichotsa kukhala ndi ma structures chabwino ndi kungokhala ndi anthu ena ochepa amene angagwire nawo ntchito ino anthu ena akunena zinthu mm. zoti umboni ndoona mm. kuti ayi adakatenga anthu kutchalichi mphekesera zimatero ayi adakatenga anthu akubanja kwazungulira ndiye kuti chipani zina zomwe zinachipangitsa kuti chiluze anthu akongeresiwo mm. amafotokoza mwamtundu otani ah, motero mwamtundu umenewowo ewo akunena kuti akufuna kuti a Chakwera atule pansi udindo ngati mtsogoleri tamvaponso ena nawonso akumabwera makalata kunena kuti ayi a Chakwera achoke yes a Chakwera atule pansi udindo nthawi yawo yatha matemu yawo anatha ena akuti a Chakwera omwewo ayi temu yayo imene ndi ya dziko okay. komano ya chipani chawo amanena kuti okay hey. Eh. imene ndi temu ya dziko yomwe a Chakwera anakhala 5 years koma kuchipani akuti amapereka kwa zaka 10 mene anakhalira malemu John Tembo chabwino 10 years yawo itatha kuchoka 2004 kenako 2009 2014 adasiya temu yawo Inathera yatha, pamene. ya matemu awiri Chabwino. ati a Chakwera anayamba 2014 kufika 2019 Ndiyo inayenera temu kuti yoyamba ithere yatha. pamene yawo yoyamba 1 Iyo imeneyo convention inachitika 2019 2019, kufika 2024 25 Yes. ndiye matemu awo awiri atha mwamvetsetsa Aha.
Then akuti chipanicho chimatero Oh. ndiye anthu ena akunena kuti pakuyenera kukhala convention nthawi yawo yatani Yatha. ndiye kuti anthu ena akunena kuti yayi iwowa ndi amene adzatipulumutse DPP ikakhala kuti yabulanda so akumatengera chisanzo ati cha Mutharika kuti Okay. a Mutharika Anachoka, five years. komano zifukwa zomwe anthu adachotsera DPP ndi MCP panopa muziziona ndi ziwiri zosiyana Chabwino. chomwe chinachitika nthawi imene ija ya 2019-2020 analuza koma analuza chifukwa chokuti ma figures kunali kuti chigamulo chatuluka choti 50 plus 1 So, yes. masamu mumadziwa kuti a Chakwera ndi a Chilima aphatikizana aphatikizana awiri Eh. inakakhala kuti DPP inapeza so strong partner. yes partner anakatha kupitirira kuphatikizana wawo so apapa ndikumaziona kuti ifeyo tinaluza chifukwa chakuti panali 50% plus 1 kapena tinaluza pa mfundo zathu zinanso zomwe akuyenera MCP kumati Azikonza zimenezo. azikonza zimenezo kodi tizidzauza kuti tinasiya zinthu motani anthu adzanena kuti tinasiya motani mm. pano zinthu zili motani yes. so zonsezo akongeresi akuyenera kuti atani mm. azionetsese bwino MCP ndi anthu ake akunena kuti awawa MCP revolution for change and leadership yo mm. akunena kuti akuti atule pansi udindo a Chakwera ndipo convention ichitike chaka chino mm. kapena chaka chamawa kungoti chichokereni MCP m'boma

Imati Imotani. motani koma kuli mpungwepungwe kukongeresi ulipo nkhani ya utsogoleri ya ndiye ndofunika kuti 2030 kumatha kukhala kutali kukhoza kukhala pafupi Ah, ndi pafupi. Koma nthawi Steve, ndi yokhoza pafupi. chipani Ndi pano.
ndi inoyo Yes. kuti anthu adzachikhulupirirenso chipanicho Ndi nthawi yake. Ndipo nthawi yake ndiyo ndi inoyo Oh, yes. Ya, ndi Yeah. akhale basi ndikukambirana ndikuona kuti malamulo akuti chani pankhani ndikutsata malamulo basi achipani zomwe zingatani zingathandize nde ena akuti ayi ena kunali mai kunali pakati patasowa kunali makalata achinsinsi olembera ati atitsogoleri ayi wakuti yo sitikumuona bwino Ena- ena Akakhala kumaona akufuna ku- utsogoleri wanu akumenyera chako chakuti akumayitanisa anthu kunyumba kumapasa matumba achimanga Ah. ndi ma 50000 akufuna utsogoleri wanuwo anthu analatisana pakhola mutu ya ya ndine mcp tinaona zikuyenda mmasamba mchezo awa kuli takonzani chipani makosana nthawi ndi yeah, koma zimachitika chocho zimachitika chocho mavuto omwewanso ku dpp adalipo mavuto omwe wa ku udf adalipo mavuto ngati amene wa ku people's party adalipo nde ndalezo ndale ndale si njira ya mtanda sikupemphera kumeneko ndale si njira ya mtanda ndale nkulikhana ero ukalowa ndale umene uzidziwa eh kuti uyagwe eh. uyatero choncho ndicho uyagwe eti eh, mumakhala magulu osiyana siyana ma factions osiyana amasekerana pamaso mm. koma aliyense ali ndi ka gulu kake koma amakhala kuti ndifike apo ndimponda ndimponda ndale winanso choncho eh, eh. chabwino eh. mwakamba nkhani ya ku udf kupombanapombana na chikalata chimene udf yatulutsa kunena kuti iwowa kuti sali pa mgwirizano ndi chipani chimenechi cha malawi congress mcp oh paja kuchitikanso zisankho za ah, zapadera kumadera ena omwe zinakanika pa 16 september Yes, yes, yes, Ndi yes. limodzi Mobile madera elections. limeneli ndi ku mtakataka ku dedza Tibwino. so anthu anaona chithunzi china mcp akupangitsa msonkhano ndikuona anthu ena Atavala ka- chipani cha udf kuti ife a udf tagwirizana zovotera phungu wa chipani cha shadow wa Shadow chipani cha Malawi cha Congress MCP. ngati kuti ali mu mgwirizano nde akuluakulu a chipani kudzera kwa secretary general awo a bambo lemana anena kuti ayi ife sitili pa mgwirizano ndi chipani cha mcp komanso wachita izi tifufuza ndipo alandira chilango ndipo ife Oh. tipanga support candidate wathu amene ali kuti ali kumenekoko uyo wa udf ndasituza kuti umeneko amenewowo ndi ma constituency governor ndi ndani kapena akuluakulu achipani ati sanawatume kapena zimatha kutheka kungowapatsa anthu matisheti ndi ndale Luis ndi ndale izi eh ukhoza kungotenga anthu tavalani matisheti muzaima pamenepo chakuti Munene chakuti chakuti. kupeza anthu chani Opanda so mwina program ya bwino bwino.
ona kunena kuti kodi kodi amene atumiza naye kwambiri ndi ndani izo ndi zochitika komano UDF kunena kuti sili pamgwirizano ndi chipani chimenechi cha Malawi Malawi Congress Party. komanso sinanene kuti a UDF akavotere shadow MP wa Malawi MCP Congress ku ntakataka No.
afufuza nkhani kuti adziwe zoti chinachitika ndi chani

Yawo. Eh, panga eh, mu- mudzifufuza ku vatu Ndikuzi- nkutiuza kunena kuti tapeza zakuzaula mafunso oti pano anthu amakambabe kuti kuti agalu aja anapezeka sanapezeka agalu folo mutawauzanso a state house poti mudabwera kumauza amalawi Agalu Yayi, asowa.
asowa agalu yayi wakuti tammanga agalu aja anapezeka sanapezeka Chabwino. ngati anapezeka anali ndi ndani

esa ndi mafunso ambiri mpiri
gwede gwede timatero choncho kanthawi kake kameneka kamakhala kochepa chabe koma timakhala titazukuta nkhani zosiyanasiyana steve kondo banda mu studio muno kuzukuta nkhani zosiyanasiyana kumbukirani kupanga subscribe to our channel malawi news daily updates kuti nkhani zochitika ku malawi zisamakuphonyeni